30 august ndinapanga post video yokhuza kuba kumene akuchita chakwera vitumbiko mumba komanso nick ambiri amayesa ndikunama mpaka anthu amenewa anauza malo yawo kuti andisumire ku khoti ichi ndi chifukwa chake lero ndabwera ndi umboni pa nkhani imeneyi koma ndisanapitirize ndimafuna mumvetsere kaye mawu a vitumbiko mumba amene akulankhula yekha ndi pakamwa pake
wakuzonaika komano akuluakulu ena ofesi ndi kuti amafuna leaf oil ndi canola oil anati aa mupemphe mupange relax ma nganii ma conditions okay apitile then apepa wabiti

mwachidule ndikuwuzeni kuti vitumbiko mumba ndi amene akugwiritsidwa ntchito ndi banja la chakwera kuti azisolola misonkho panopa apurezidenti amenewa akufuna kumusankha nyamata ameneyu ngati chief executive officer wa national roads authority mukamvetsera bwinobwino ndimakamba za umbava umene ukuchitika pakati pa banja la chakwera ndi vitumbiko mumba anthu amenewa analanda contract ya mota ndi kuyipereka ku cr20 mwachinyengo amene anatsogolera pulani imeneyi ndi vitumbiko mumba mothandizidwa ndi thabo chakaka nyirenda nick chakwera komanso acb director general mwachidule ndikuwuzeni kuti martha chizuma ndi vitumbiko amacheza kwambiri ndipo nchifukwa chake sakumangidwa pa contract ya cr20 vitumbiko anadyapo ndalama yokwana 1.2 billion ndiye ndisanapitirize nkhani imeneyi tamvetserani kaye zimene anayankhula mkulu ameneyu ndi pakamwa pake this is not fake vitumbiko original akufotokoza kuti analandira 1.2 biliyoni chifukwa cholanda contract ya njanji ku mota engil

izi ndi zina mwa zimene ndinafotokoza pa nkhani ya cr20 tamvetserani apa patu zinthu zake ndi zodabwisa kwambiri ndi zomwe zija za satar kupezeka kuti pali kampani ina ku malawi konkuno imene ikugulisa mbale pa mtengo wa 2000 kwacha koma anthu amayisiya kampani imeneyo ndikukagula mbale kunja pa mtengo wa 20000 ndi zomwenso zikuchitika apa kupezeka kuti chakwera atangolowa mboma anathetsa contract ya 48.2 billion ya mota ndi kupereka ku cr20 pa mtengo wa 60 billion ndiye chifukwa choti vitumbiko anamenya nkhondo kulanda contract ya mota anapasidwa 1.2 billion kuchokera ku cr20 panalinso nkhani ina imene ndinafotokoza yokhuza nocma adax energy komanso augusta anawina ma contract ku nocma chifukwa cha influence ya vitumbiko mumba ameneyu ndi amene anapita kwa chakwera ndikukamuwuza kuti avomereze zimenezi mpaka anapasidwa 5 billion kwacha kuchokera ku misonkho yathu ndisanapitirize ndimafuna mumvetsere zimene ndinafotokoza pa 30 august tamvetserani kupatula katangale wa ku ministry of transport vitumbiko akubaso kwambiri ku bungwe la nocma bungwe limeneli tikudziwa bwinobwino kuti ndi limene limagula mafuta a galimoto kuchoka kunja kumabweretsa kuno malawi ndiye vitumbiko ndi amene amachita influence kapena tinene kuti posachedwa pompa wapanga influence kuti makampani awiri aku south africa apeze makontrakt amafuta ndinene pano kunena kuti zimene ndimafotokoza pano timazitenga m'mafailo aboma omwewo ndipo mayina a makampani amenewa ndili nawo pali adax energy south africa komanso augusta energy makampani amenewa kuti apeze ma contract ku nocma amene anachitisa ndi vitumbiko mumba ndiye zonse zitatheka mumba anapasidwa 5 billion koma acb yangokhala chete osanena chilichonse anthu ena atamva nkhani imeneyi ankayesa ndikunena mabodza ndiye lero ndakubweretsani mawu a vitumbiko mumba akulankhula yekha ndi pakamwa pake zokhuza nkhani imeneyi tamvetsera inali ku america inali kuti eh, because you know i'm doing three people All- of, of all the four three in advance

akudya nawo ndalama zakatangale including cr20 inuyo taonani banja la chakwera ndi vitumbiko mumba analanda contract kumota ili pa 48 billion anayionjezera kufika pa 68 billion patatha miyezi yochepa anayionjezeranso kufika pa 91 billion ndikunena pano akufuna kuionjezeranso kufika pa

zimenezitu ndi zomvetsa chisoni kwambiri amota anapeza contract imeneyi pa 48 billion iwo anaitenga pa 60 kenaka anaiwonjezera kufika pa 68 billion kuiwonjezera kufika pa 91 pano akuiwonjezeranso taona manyuzipepala alemba kunena kuti aboma akufuna kuwonjezera contract imeneyi ndi 28 billion plus kusonyeza kuti ichoka pa 91 billion ndi kufika pa 119 billion koma mukapita ku nsanje kumeneko kukayang'ana marka bangula railway project mukapeza kuti cr20 yangomanga less than 2 km ya njanje imeneyi koma ndalama zimene boma lawononga is worth billions of kwacha koma ntchito pa ground ndi 0 pa 10 pomaliza ndibwerezenso kunena kuti zimene ndimafotokoza pano zimakhala ndi umboni kaya mukasuma ku khoti koma sikuti ndingakuopeni zonse zimene mukuchita ku nocma mra cr20 immigration nkhanza zimene mukuchitira ma refugees kumawabera kuwaphulitsa ndi mabomba deportation without trial kulandira 2.5 billion kwa kagame kuti muzizuza mahutu zonsezi maumboni ndili nawo okwanira mukachita masewera ndikupangani expose chifukwa tinene zoona pano kuti nthawi yopsezana inatha kalekale ino si nthawi yoti muziopseza munthu we have freedom of speech pamene taona vuto tikuyenera kuyankhula osati tikayankhula muzitumiza anyamata ndi zikwanje kumaopseza kuti ayi musapange mademo who told you kunena kuti mademo ndoletsedwa tikuyenera kupanga mademo tikuyenera kuyankhula pamene tikuona kuti palakwika ndizomvetsa chisoni kuona kuti mcp yamba kugwiritsa ntchito anyamata kumaopseza anthu mu msewu kuti asapange mademo chikhalirecho iwowo analowa mboma using demonstrations ndimafuna ndimukumbutse chakwera kunena kuti kamuzu banda anali munthu wamphamvu kwambiri amagwiritsa ntchito malawi young pioneer polisi samaitenga ngati kanthu ngakhale malawi army inalibe ntchito kwa iye koma 1993 army inadzuka army yake yomweyo inamuukira ndi kuthibula malawi young pioneer ndi kuigonjetsa ndi kuwathamangitsa komanso kuthetsa leronso chakwera akuyenera kudziwa kuti anyamata amene anayika ku polisi ku mtakataka panopa tikumva kunena kuti anyamata amene aja akufuna kuti azikalondera kuti ma dc azikalondera akuti ma ceo ndi omwe apasa ndalama zambirimbiri cholinga chawo sichina akukonzekera 2025 election rigging afuna kubera chisankho so they want to tight security koma akuyenera kudziwa kunena kuti kamuzu banda amachitanso chimodzimodzi he tried all his best kuti atenge boma 1994 koma asilikali adamuukira ndikumuthibula this time around chakwera akuyenera kusamala pogwiritsa ntchito achinyamata akwa Msundwe ndi madera ena army ikuona zonsezo 2025 zichitikanso chimodzimodzi ngati mmene zinachitikira 1993 pamene kunali operation bwezani asilikali anatopa ndi zochitika za achinyamata mchipani a malawi young pioneer 2025 malawi army idzadzuka ndi kuchitanso chimodzimodzi mmene zinakhalira 1993 be careful tibwerere pa nkhani yakatangale Dokota Chakwera akuba kwambiri chifukwa chonena kuti akudziwa kuti palibe amene akutsutsana naye. Boma lake linagula majaji, milandu ikapita kumeneko amangowina ndi aboma. Anagulanso ma NGO including HRDC. Anagula ma MP kuphatikizanso leader of opposition. Inu tangoonani zimene zinachitika dzulo. Mark Botoman mp wa nankhumwa anayikira kumbuyo boma ndithu kunena kuti palibe mlandu pa nkhani ya east bridge foundation tonse tikudziwa kuti east bridge was a scam ngakhale boma anavomereza ndiye funso nkumati kodi mwini wake wa east bridge anali ndani mwini wake wa east bridge anali pomphwiyo pamodzi ndi colleen zamba amafuna kubera boma ndalama zambirimbiri mabiliyoni tikunena pano pomphwiyo anathawa anapita kunja koma mark botoman mp otsutsa boma amene analandira ndalama kuchokera ku boma akuwuza anthu iyeyo amatsogolera bungwe lija timati pac committee ya parliament ndiye iyeyo akutiwuza kunena kuti east bridge foundation imene amafuna kutibera fertilizer wa 250 billion palibe nkhani boma lilibe mlandu wina uliwonse wayithetsa nkhani imeneyi zonsezi zikuchitika chifukwa chonena kuti nankhumwa camp kungoyambira nicolas dausi chilenga komanso botoman anagulidwa ndi mai colleen zamba mukhoza kuona apapa tikuona botoman dausi komanso colleen zamba adausi apasidwa ka envelope ka ndalama kuchokera ku boma cholinga choti asamatsutsane ndi boma koma aziikira kumbuyo boma amalawi kunja akuvutika ndizopasa chisoni kwambiri ndi apapa mukandifunsa nkhani ya vitumbiko mumba nick chakwera nokma komanso cr20 tamvetserani mawuwa amene mr mumba anayankhula okha ndi pakamwa pawo
in the league. Mm. Nice aha. Mm-hmm. David, and that's the half. Okusona. komano akuluakulu ena office hii ndikuti amafuna leaf oil ndi kaya anati mupemphe mupange relax njani ma conditions okay apitile ndinapepa wapitise

apange party ite process ndi party relax njani ma conditions paja kuti what would default of conditions muonekesa pamene papo komabe still mwaliwona pene zozo asioko two people omwe anandisewera kuti muzikani angoma